Chuir iománaithe fé 20 Áth Cliath stop le rogha na coitianta Gaillimh i mbabhta leathcheannais Laighean. Conas mar a bheadh i gcoinne Chill Chainnigh, foireann a bhí sa tóir ar a gcéad Chraobh Laighean ó 2022 agus áit i gCluiche Ceannais Iomána fé 20 na hÉireann O'Neills.com. Bhí Tiobraid Árann ag feitheamh ar na buaiteoirí. Bhí Brian Tyers agus Naoise De Bhaldraithe i bPort Laoise don cheann seo. B'é seo McDermott, an té b'fhéidir is aoirde díobh ar fad. Trasna na páirce anoir, beagán scaoilte. Eile isteach anso tá Mac Phillips a sa stól aige trasna na páirce agus tá deis anso agus b'é seo Glynn théis an bheith isteach sa líon ag an gcuaille ba chóngaraí don mbádóir.
Cúl álainn ansin ó Ruairí Glynn a bhí ciúin sa gcluiche deireanach ach sin críoch ní bheidh an cúl báire sásta le sin ach críoch iontach ón tosaí agus Seo an rud, tá tú ag géilleadh seilbh do Chill Chainnigh nuair a théann tú siar le cosantóir le cos. Beirt Chill Chainnigh ansan agus freagra anois ag teastáilt ó Bhleá Cliath. Anois sé seo fear na gcúl. Dó trí an lá deiridh. Déanfaidh pointe an bheart an turas so chun iad a chur ar socracht Callum Graham. Bhuel, cúl dlisteanach aige Ed McDermott ar siúd. Anois triúr ó Bhleá Cliath ann. Eatarthu a tháinig an t-aon chat amháin agus do thóg fear Chill Chainnigh leis an sliotar. a dhrom tugtha aige leis an iarracht san toisc go bhfuil fhios ansan ag Tom Mhac Phillips go bhfuil an bheart déanta aige. Agus méadaíonn sé an bearna agus arís sliotar tapaidh isteach go Ollie Gaffney. Sea, caithfidh Bleá Cliath Gaffney a bheith níos bhruidiúla sa chluiche anois, am acu casadh ar thaobh na láimhe clé agus an pointe fachta go hálainn aige Joey Kinnane. Chéad uair ó 2009 aiges na foirne aghaidh a thabhairt ar a chéile sa chluiche ceannais. Na chúig cinn roimhe seo buaite aige Cill Chainnigh agus tá deis anso aige. McEvoy éalaithe trí bhearna Ó Riain a d'iarraidh an corcán a chur i bhfeidhm a dul do an tarna cúl do Chill Chainnigh. Bhí sin go hálainn ó Aaron McEvoy agus thosnaigh sé le poc amach gearr ansin. B'fhéidir, ní fhacaimid ansin é ach d'úsáid sé a chorp, thug sé sórt sonc sa droim don cúlaí agus léigh sé an phreab.
trasna na páirce. Bhuel, bhí an-chuid spáis ansan agus sin droch-bhotún ach sin an-scil aige Conall Ó Riain, ardaithe d'aon ghluaiseacht aige agus pointe a sporfaidh Bleá Cliath mura ndéanfaidh aon rud eile. Yeah agus bhí sin arís teastáil go géar uathu agus Conall Ó Riain. Agus an eile fachta aige Daniel O'Kelly agus tá sé éalaithe trís na mogaill, roghanna ón dá thaobh amach anso. Agus ba mhór an chabhair pointe aige Senan Crosby anois tá an liú ag teacht. Yeah agus é tuillte go maith ag Senan Crosby ansin, Daniel O Kelly ag déanamh ana chuid oibre agus an pas amach cliste go Senan Crosby a bhí saor.
Agus tá athrú déanta aige Cill Chainnigh ceart go leor, tá an fear lár páirce Seán Bergin bainte amach acu agus leanfaimíd an imirt agus bhí sé sin beagán tuathalach agus go deimhin féin níosa mheasa ná san arsan réiteoir agus sé seo Fionn Murphy

Buailte traspháirc annso aige Joe Sheppard anois mar sin. Faighte aige Conall Callum Graham agus tá a phointe ar a thoil annso aige agus tá níosa mhó de san ag teastáil ó Bhleá Cliath anois. Faighte annso aige Lehiff. An cor tugtha aige do Chonall O Riain agus tá bearnaí ag oscailt anois. Sáite isteach an ceann san laistigh den gcuaille thall go hálainn ar fad annsan agus b'in é fear a chúinne, Dara Varakar. Anois an camán caillte arís ach tá ruathar maith chun cinn déanta anseo aige Mac Phillips. Cúig mhéadar is daichead ón gcúl agus an ceann sin seolta go hálainn. Glynn, cé ná raibh camán aige, d'éirigh leis seilbh a chur ar phláta ansan do Anthony Ireland Wall. Iarracht ansan agus an-iarracht ón gcliathán amuigh agus tá fiche pointe faighte anois aige Cill Chainnigh. buailte amach annso agus tá Craobh Laighean faoi 20 buaite aríst aige Cill Chainnigh an t-ochtú craobh is fiche, Mark Dowling an bainisteoir, an ceann deireanach fé Derek Lyng i 2022. Got it right I felt, you know, we were building at the right time, peaking at the right time and the management team just.